obodo oyibo obodo oyibo bụ ọnya ọ ma gị ị zọba ndụ gị ọ bụ na ọ ma gị ị kwawa akwa alịlị ọ bụ na ọ ma gị ị bewe akwa and ọ ma gị ebe a ka ife mgbu gị ya ebido onye ọbụla n'obodo oyibo bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije especially gị nwa bụ onye ogbenye na-abịa obodo oyibo ka ị bịa biri ebiri wee kpọta akụ ị ya-eji wee zụọ ide ị ya-eji wee zaa ide ị kpatasị akụ ahụ ị ya-eji wee zaa ide ife mgbu ga-ebido because onwere n'obodo oyibo nwere obi ọma onwere n'obodo oyibo nwere udo mkpụrụ obi obodo oyibo dị ka ife a na-asị a na-akọrọ anyị sị na ndị mmadụ na-agwọ ọgwụ ego obodo oyibo ka a na-asị gị na the rich also cry obodo oyibo bụ ọnya ọ ma gị ọ ma kpam ozugbo obodo oyibo malụ gị as ọnya afụfụ gị n'ụwa ga-ebido maka gị nwa na-aga chọọchị gị nwa na-eje ịgba afa a sị gị na chukwu ga-enye gị visa na ọ na-afụ visa n'isi gị ekwa ma pastọ ahụ ma dibia ahụ bụ ndị amụma ụgha fa ncha bụ ndị amụma ụgha because onye ọbụla chukwu na-afụ n'anya ọ dị enye visa o o nwerọ ka chukwu ya-esi wee kpọpụ gị na be nna gị kpọga gị n'obodo ị na-amarọ kpọga gị na strange place ị sị na ọ ife ọma ka ọ bụ at a point ị ya-eche na ọ ife ọma ka ọ bụ ekwa mana ife nye gị bụ arọ ịtọ 3 years ife mgbu ga-ebido and o bido ị ya na-ebe akwa na-etikwa mmakwara arọ ịtọ ma arọ ise onwere n'obodo oyibo nwere udo mkpụrụ obi ma mụnwa ma ndị ọbụla onye ọzọ especially ị bịara obodo oyibo ka ị bịa biri ebiri na anya ka m gwa gị ị chọọ ịbịa obodo oyibo bịa holiday nke a dị iche yes gị nwa kpatara ego ị bịa obodo oyibo bịa holiday nke a dị iche mana ị nọ n'obodo oyibo chukwu nna wee kasị nke kacha njọ bụ o nye gị ego chukwu nna nye ya ego n'obodo oyibo o nye gị ego ị ya-anazi ana onwere onye nọ n'obodo oyibo nọtegoro aka onye a mụ n'obodo oyibo na-ana ana o onye ọbụla na-agwa gị na onye n'obodo oyibo na-anata asị ka ọ bụ onye ọbụla nwetara visa from Nigeria bọsị ahụ ị nwetara visa from Nigeria bọsị ya ka ife mgbu i bido bọsị ya ka afụfụ i bido mana m amarọ gị nwa amalọ mụ nwa amalọ ka m gwa ife ya efe si n'obodo oyibo obodo oyibo dị ka ndị slave ndị e lele ele onye ọbụla nọ n'obodo oyibo dị ka slave mgbe gboo fa na-eji chain bịa nwụlụ anyị na be anyị nwụta anyị n'obodo oyibo mana kịta fa na-enyezi anyị paspọtụ na be anyị n'iyi nye anyị paspọtụ weluzie indirect spiritual paspọtụ nye mụ na gị naabọ kpọtazie anyị obodo oyibo ebe ọkụ na-enwu n'elu e kwa i wee fụzie na ị ya-enweta ego ahụ nweta ọkụ a nweta that good life mana mkpụrụ obi gị ga-efunarị gị ndị na ndị na-agụ kades ndị na-agụ ndị na ndị na-agụ baịbụl sị kee ife ị ya-enwetazi na ị ya-enweta ihe niile dị n'ụwa naa mkpụrụ obi n'iyi otu a ka ọ dị n'obodo oyibo chụkwasịa ya ọ ka ị nwetazi ego ebe a ebewezie akwa ka m gwa ife ị ya-eface that point a ọ ya-edestroy your family value your reconnection process o ife niile ị ya-eme n'ụwa ma ịnụ di o ma ịmụ nwa o ọ ya-edestroy ya yes ọ ya-edestroy everything bụ plan gị ọ nya kpatara na nwa agbọọbịa na-anụrọ di bịa obodo oyibo ịnụ di ya-afịa alụ ọ ya-anụgodo anụ ọ take long time ma amụbele nwa ọ take long time nwoke amụbele nwa anụbele nwaanyị na n'ala igbo bịa obodo oyibo ihe plan niile ayasaa ọ ya-anụzi nwa a ọ ya-anụzi nwaanyị a ọ ya-amụzi nwa amụ ọ nụgodo anụ anụmdi obodo oyibo bụkwa anụmdi obodo oyibo ọ naakwa enwe isi obere oge ọ yasaa udo na mkpụrụ obi adịkwa n'obodo oyibo udo na ịfụnanya adịrị onye bịara obodo oyibo mụ nwa nọ ebe a amarọ ụbọsị m ya-ana ije so gị nwa nọ n'ụlọ ka na-akwa ka ị bịa bịa chekwa enye echee nene ife onyonyo a antụsa anya ka onye ọbụla nene enye maka na ije obodo oyibo adịrọkwa ofere mụnwa bụ ife a bịara abịa na-eregreti e sị ọ bụkwa na m malụ gị nwa nene ife onyonyo a n'obodo oyibo na-eregretikwa e sịkwa na ọ bụrụ na ị malụ gwa onwe gị eziokwu i sina asị ma ị na-ekwukwa n'ime obi gị sị ọ bụkwa na ị maara na ị ya bịara obodo oyibo a mụnwa na-ekwu ya kwa ụbọchị kwa echi niile ma ruo nwanne echi na-asị ọ bụ na m ma ma pụrụ ije a ụmụ nwaanyị ibe m ndị m malụ my gender na-ekwu sị ọ bụkwa na ha ma na ha ya pụrụ ije maka na obodo oyibo ya-edeal gị buchia aka clock gị azụ bute nya azụ buchia nya far ị ya-enweta good life a nweta ọkụ a na-agba n'elu nweta mmiri n'ụkwụ gị ya echu mmiri echu mmiri dị na-akụ mmiri na-agba ebe ọbụla ị nọ ọkụ dị good life a dị mana mkpụrụ obi ya-efunarị mana obi ụtọ ị ma nwere obi ụtọ o nwerọ obi ụtọ ị ya-enwe nakwasị ya na adị mma nọrọ anọrọ adị mma naba anaba adị mma o nwere ndị ṅụrụ iyi ndị kwubigoro sị na ha ya nara ana igbo na ha ya-anwụ n'obodo oyibo maka gịnị ije obodo oyibo adịrọ ofere before i binye ije a chee echiche asịkwana na pastor sị gị onye ọbụla pastor kpere ekpere ka o wee nweta ka o wee nweta passport ọ ya-eji bịa obodo oyibo sị pastor go back to sender sị pastor na o nwere ihe chukwu gwa ya na asị ka ọ na-asị ezigbote asị ka ọ na-asị because onye chukwu na-afụ n'anya ọ ya-enyele ya visa ka ọ lapụ ana nna ya jebe obodo ọzọ chee echiche banyere ya